em ọha na eze mma mmanụ igbo biafrans mma mmanụ ndị igbo mma mmanụ ụnụ ama onye na-ekwunu Adoram 2 na south africa only one ofu eze na-achị obodo the whole South Africa niile ebe Naijiria na Igbo ndị Igbo niile Biafrans niile nọ ofu onye na-achị ya and ọ mụnwa na ị naha anụ maka mụnwa ị ma na onye iro ka ị bụ so any time every time m pụta m sị ọ mụnwa so ị ma onye na-ekwunu o nwere ife m ji disturb ụnụ tata abịakeghị m maka odo biafra abịago we have ehe e nwego biafra independent mana ọ bụghị biafra ka m ji bịa today ejiri m maka this boy a na-akpọ anụnụ ebe were bịa this small boy na-ezuzu ezuzu kwesịrị irespekt onwe ya ama m onye mere this idiot dibia ama m onye mere this foolish boy dibia na nando ewu ohia ama m onye mere dibia this boy bịa nọ na-edisgrace ndị igbo ebe niile I thank God na ọ maghị bekee asụ na ọ igbo ka ọ na-asụ maka ọ bụrụ na ọ bekee ka ọ na-asụ ndị yoruba na ndị awụsa amụọ anyị amụ otu a ka o si bịa sigherie one one time na ya jere jee na nke ebuka obi debe ahụ na ya anaghị agwọzi ọgwụ na ya mege ga-enye chọrọ ya 300,000 common 300,000 naira mgbe akwụkwọ ka i ji wee jee na nke ebuka obi disgresi onwe gị ngwa o nyenụ gị ego a i richago ya otu a ka i si akpọkọ ndị dibịa niile bịa ka e kpee ekpere soro gị kpee ekpere ka erilizie maazị Nnamdi Kanu emecha gị ime gị ka imepụtara onye ụwa mmebi onye onye afụfụ nkasi onye- nkasi obi ụwa onye nkasi obi nkasi obi onye ụwa afụfụ wee mesịa ọ ga-adị mma bịa my friend a sị a na-akpọ gị anụnụ ebe ka a sị a na-akpọ gị gịnị kwanyere onwe gị ugwu na ị maghị anything bụ mgbọrọgwụ ka ị na-ama mkpa akwụkwọ ị bụrụ dibịa ịbụ onye oshi ịbụ efulefu ịbụ a na-efu ịbụ an imbecile onye fulani tụbara nne gị tụbara tụ- mụrụ gị this boy chọ ọ bụrụ dibịa mara ya Eh? kee ka o ji bụrụ na ndị na-abịazi na ala igbo this time nwee fake dibias nwee fake fake dibias nwee fake eze nwanyị F- dibias na ndị eze nwanyị ju na ala igbo na fake fake all of them onweghị nke ga-asolve dịrị gị one single problem Eh? ihe a na-anụ ihe a na-arụ wụ igbu a- anụ ndị- ehi ndị fulani ma ehi ndị igbo ewu ọkụkọ a na-egbu everyday si na ọ na-agwọ ọrịa ịgwọgburu onwe gị prime minister simon ekpa take note ideclare biafra anyị nwee biafra gọọmenti a ga-enwe animal human right ka a mara ka esi egbu ụmụ anụ ọfịa na anụmanụ ọbụla nwere right to live ọ bụghị onye bịa na-egbu egbu egbu egburisi ụmụ anụ ọfịa were na-egwu ndị mmadụ wayo nke a onye jizọs na-eme o, atụkọchara ya ọkụkọ na na na ehi na ewu na na- na- na ewu na atụrụ na ewu na mmiri eje na mmiri gụ- ejekwa na na mgbada mgbada gụkọrọ ha ncha jee ahịa ree onye na-esi họtel jee na nke eze obi ọ ga-egoteriri ofu ehi e- e- eze obi gbuo ofe onye kpụtara ehi na nke eze obi gbuo ya fo- gote ya 400,000 onye na-esi nri ga-egotekwa ya 150,000 ijee na nke akwa ọkụkọ ị ga-egotekwa ya 150,000 ijee na nke eh, dọkịta ọsọ jcn ị ga-egotekwa ya ijee na nke man pas man ị ga-egotekwa ya ndị ara ndị ara asị ha bụ dibịa ndị ji sekuriti ejegharị ee a na-ekiri na abụ everyday mana ha anaghị akpọpụtadị onwe ha ha anaghị emis even a second ee kedu ka o ji bụrụ in- ofu ihe pụta ọ na-ewu n'ala igbo ịbịa na biafra land enweghị ezi ezigbo dibịa ga-azọ gị ndụ ịnwụọ nwụọ pee enweghị onye ga-egbo gị mkpa onweghị onye ga-emebidiri gị ihe isizi mebie n'ihi arụrụ ala n'ihi obi ọjọọ n'ihi ịchụ ego ụmụaka kịta uh, uh, uh, ụmụaka starting from 50 years down o all of them fakes onweghị ofu mkpụrụ dibịa nọ n'ala igbo zi fake fake fake fake fake ka ha bụ dibias nọ n'ala igbo wu fake dibias and eze nwaanyị nọ n'ala igbo bụ more fake than pastors ị mara ya mara ya look at ihe anụnụ ebe na-ekwugheri na ya na-enye onye 72 hours ka ọ fọdụ- fọdụrụ ọ naghị afụ ihe ọkwa ya dị ikekwe ọ gwụkwara dirty idiot a na-akpọ udene ee chigbo chukwuka na-ekwugheri ekwugheri anyị kpaa gị awụkpa yu utu gbawa nne gị gbawa nna gị ọ dụ ndụ um, anụnụ ebe na-agwọrọ ọgwụ mmadụ ọ na-ejekwuru this small boy amaghị anything na-atụrụ ọkụkọ n'anya sị na ọ na-agwọ ọgwụ ọ gwọgburu onwe ya ị ga-eji ime nke ọzọ a na-akpọ nọ na asaba a na- eh, ọka eberebe a na-akpọ eze obi o soro ya dupụ mmụọ ọjọọ O- o- kama o ji agba aka nata o were mmụọ ọjọọ gbuo mmadụ nọta ndị ara ndị ara na-edeceivegharị ndị mmadụ these people just enter all of them are all cultists they are practicing cultists in, in Igbo land they are practicing cultists in Biafra land they are worse than cultists

you must learn something to do no you don't want you want to be eze nwanyị you want to be eh, eh, eh, dibia who called you nobody dibia na-ama ama anaghị amụ dibia amụ ọ na-ama ama anaghị amụ eze nwaanyị amụ ọ na-ama ama ewu na ọkụkọ mm, ọkụkọ igbo ọkụkọ oyibo awụsa mm, ehi ndị awụsa ewu ndị awụsa atụrụ awụsa agwụra n'aka ụmụ igbo nọ ha bịaju na facebook open facebook you see a lot of eze nwaanyịs a lot of native doctors from igbo biafra land disgracing our people disgracing our ancestral land All of them fakes. That's why they are talking rubbish all the time. Eh? So they warn what this boy a na-akpọ anụnụ ebe na nando. anụrụ m na ya na igwe ayaya na-ese okwu ya jegodi ma apologize to igwe ayaya maka ama nnọọ igwe ayaya ga-abụ ya ọnụ ikekwe na-asa abụ ya ọsa abụ asa abụ bụ buru buru pụọ jee tụ- gburu- gbu- gbujiri osisi sọfọ na-ekwugheri m kwusịa chọọ m kwa egwu ada atụghị ị na unu gwọgburu onwe unu na ọgwụ ọgwụ atụgbuo unu there fake fake people eh, everywhere ị gaghị afụ any genuine dibia na n'ala igbo anymore every street every house every corner every anywhere even flat enwere dibia enwere eze nwanyị o nweghị nke nwere isi

ihe eze nwaanyị a kwesịrị ịkwụsị ngwa na udene unu gwọrọ udene ọgwụ bụ em, nke unu sị ya bụ ijele maka na a na-eru ihe ij- ru- oruru ijele chukwuka nke si ikpu nne na ikpu nna ya unu gwọrọ ya ọgwụ ọ kpụrụ ọmụ ndụ ọ kpụrụ ọmụ mana eh, arụsị ọkịja ụrasị ọkịja ma ogwugwu ọkịja different arụsị o nwerọ nke nwere isi ọ bụ ya ka gọọmenti nwere a nwere ya ka ọsa ọsa aka dị mma ee a nwere ya ka m wurie m unu na-eme dibịa ihe pụta ndị yoruba pastors bishops all of them ha nwere dibịa na-agwọrọ ha ọgwụ na-agwọsiri ha ike ihe ọ na-eme mana ị ma anụ ya nwee ha private jet everywhere mana nke ndị igbo wụ ka o bido emegide gị Since Ebuka Obi bụ um, evangelist Ebuka Obi na o- o- ama ya ama ọ na-ewu ewu ọ bụ onye amụma unu ekwe this man zuo ike ee mana ụdị ya enweghị ike ime n'ala Yoruba ya ka eji ekwu okwu Biafra ọbịbịa Biafra kọbọ unu anaghị eweta ndị businessmen ha achọghị iweta ego maka na uche ha agwago ha na biafra ama abịa ndị nzuzu uche gị gwara gị na mgbe biafra ama abịa ị ga-aghọ slave ị ga-aghọ onye nzuzu were nwụọ before biafra abịa ị mara ife ị ga-anọ biafra ọ bịa and ị ga-akwụ biafra ịtụ ha ụtụ ọkwa ifere ịsọpọtụ biafra anyị nwewo biafra stakeholders in the diaspora ga-emeki sure anyway Simon Ekpa nwere idea ị na- ị na-abịa were paspọtụ na id biafra free ị ga- ị ga-akwụ ị ga-akwụ ezigbo ụgwọ ị chọọ gị na ndị hausa mebe dị ya ị lọtazi n'ala nna gị bụrụ onye furu efu mana home bụ home mana ihe m na-agwa eh, biafra gọọmenti e- enwee biafra gọọmenti ha ga-eneba anya na ihe ndị dibịa ofu youth pụta o zukata oshi ọ sị ya bụ o- o- dibịa ofu nwaanyị pụta ọ gbakata akwụna ọtọ ọnụ ọ sị ya bụ di- eze nwaanyị eje ha nụrụ ndị a ife a na-egburisi nama eh, ọkụkọ eh, anụ dị iche iche na-egburi nkụta na-egbu ezi o nweghị onye dibịa igbo ị ga-afụ ka ọ ghara aka ahụ napụghị ehi napụghị ebini napụghị atụrụ napụghị ọkụkọ napụghị ma o- mkpi ọ ga-anapụghị ihe ndị a nwunye atụrụ gbuo ya sụghụ na ndị mbụ na ndị egele nara asị mgbe ndị gboo ihe ndị gboo na-eyi izu uwe ọkụkọ only oke ọkpa ego ọ dụkwanụ ịma ịma ihe oge o nyere mgbe anwa agụghị ego one mgbe anwa ego one ọwa ọtụrụ ị ga-ekwe ọ bụrụ na ị chọọ imere mmadụ ife ị ga-eme ewute atụ en- a- anụma anụ and onye ị na-emere ife enweghị ka oracle na mmadụ egwu onye ị na-arụrụ ọrụ ka oracle na let me give example ọ dị ka otu a a, maazị Nnamdi Kanu nọ n'ime oracle wee sị na ya nidiri ofu efi ka e gbuo n'isi ya ọ gwa chief priest ka e gbuo ofu efi n'isi ya ka e wee rapụ ya efi igbo ihe ọ ya-ana efi a only once in a year ọ bụrụ ebini once in a year ọ bụrụ ọ bụrụ ngwu once in a year ọ arụsị na-ana mmadụ ife ị da anọkata buru ihe jekwube arụsị sị na ị na-enye ya ma ọ bụrụ na arụsị nọ n'ọrụ unu were e- e- e- e- ebu- em, Arobinagu na-edeceive ndị mmadụ mana Arobinagu bụ akwari ọmụmụ ọda ọmụmụ unu ewere na-edeceive ndị mmadụ Arobinagu unu kpọọ ya ndị mmadụ isi ọhụrụ ka ihe a na-ewere unu were obere unu awụjuchi ebe niile jee nere ebe ndị dibịa ndị igbo nọ ndị oshi ndị oshi a ngwungwu na ngwongwo nwee ememe ha ha na ha bụkwu ndị na-agha ara enweghị ebe ha na-eje ebute mkpọkpọ ite mkpọkpọ nka nka ka wujuo everywhere so na ọ ọ ihe ha ji eme dibịa na-ekwugheri eghu ọbụla a na-asụlọtasị e, e, e, eje enwe human right animal human rights na biafra na ala igbo na ana biafra ma biafra bịa anyị enidizi ụmụ nzuzu a ihe niile nwere oge obodo a zulu na south africa na-eme omenala swaziland na-eme omenala ha na-ama ehi ube amawuo ya erie mana o nwere oge every year ka eji eme ya ọ bụghị every day ị na-egbu ị na-anatụsi mmadụ ihe ee ọgwụ ị ga-agwọrọ mmadụ with 10,000 naira ị na-asị ya nye 1 million ị fụ ordinary dibịa ọ na-enwe hotels different type of hotel nwee moto soghịrị inwe 5 million ị na-esi usi nkwugheri because of gịnị ị bụ an occultist man ị na-agwọrọ ebube agụ ọgwụ ị na-agwọrọ dss ọgwụ i jikwa dss i jikwa ebube agụ eje ejegharị ka ha na-edu gị kedu ụdị ọgwụ ị na-agwọzi ndị na-atọ mmadụ bịa ume ọma bụghị egbuo gbuo gbuo gbuo chọọ igbukwu na ọma gị nwa ma onye ndị ya agwa oge eje neta ebili aka na-ekwu ọ sị gị na arụsị ọgwụ magic a na-eme because o nweghị ihe ọ ma is a small boy ọ bụ eziokwu a sị o bido 12 years gwọwa ọgwụ mana o rubeghị ya mgbe anyị keji ama na akpa akwụba na ọgwụ wụ ọ bata age of 70 75 80 eze obi ya ọ sị gị ya nwere private jet a na-egwugharị ndị mmadụ wayo o mee nwaanyị jọ ihe niile a na-aza eze nwaanyị enwekwe nke nwere di ee nke je italy gbagburu akwụna ike gwụ ya alọta ya bụrụ eze nwaanyị onye di anaghị abịara ọ nọdụ ọ bụrụ bụrụ eze nwaanyị bịa aza anụnụebe gịwa small boy na na ndụ kwanyere onwe gị ugwu ka mmụọ dị- arụsị dị- ajaana be nna gị ga- dị na igbariam ghara etigbu gị ka ọ na na ndụ ebuka na ebuka obi na-eje ege unu ntị ụmụ ụmụ rif- riffraff ihe mere ebe o ruoro gị na ebuka obi ọ because of na onye igbo i kwue na yoruba sọsọ ndị yoruba agboro ga- ga-eji aka ha tigbuo gị before ebuka obi anụ na etigburu gị maọbụ i kwue na na awụsa ha were daggers gbuo gị mana ị ma ihe ndị igbo niile na-apụ iche gị na onye igbo ga-abụ ọyị onye na-ata afụfụ enwere ike ọ bụrụ onye igbo ị na-ehe ebukwe na-emeri everything once o nwe ha na n'ego o nweghị ihe o ji gị kpọrọzi na ndụ ya o nwee fonu ten o chenjie nọmba o nwee a lot of security ị bụzị anụ ọhịa ị bụzị ewu ma still as onye nzuzu ọ bụ as onye iberibe six feet na-eche ya, akịka ji ata ozu ya udo ozu akpati ozu ọ sọkwa sị were Hummer Jeep na eh, eh, moto nie gị akịka ga-eri ozu gị. maka na 4 days 3 days i sibe isi agbaara gị ọsọ ndị Igbo amazi ka esi enyere Igbo ibe ha aka ee onye ọbụla na-emezi ihe na ya na nne ji ị ma na mama ya na papa m bụ nwanne ị ma na e, e, anyị mụkọrọ anyị bụ ofu ọbara ndị ọzọ si sogo unu niile na-ata afụfụ ahụ otoro gbagbuo ha ha jee ọkụ ala mmụọ very wicked souls people

ama m many people m helpụrụ ama m ụdị plane m bara ebe a jee nyechaara papa ndị mmadụ aka na mama ndị mmadụ aka ama m ihe m mere n'obodo a ma ndị m nyere m kpọbatara ka ma ndị many people mụrụ nwa na be m free of charge i give money free of charge don't pay me interest i help a lot of people but mụ i believe n'ego ekweghị m na ego because as long as six feet- six feet- six feet chere gị what is ego ụdị mansion ọ sọ gị rụọ ị ga-arapụ ya wee na Eh? onye ọbụla ọ na-ekukoba aka na-ekukoba aka were iwe ozu ị bụ onye bịara abịa n'elu ụwa a. so ka anyị kwara onwe anyị ugwu Um, anụ i- anụnụ ebe ka asụ nnụnụ ebe ka asụ anụnụ ebe ka ọsọ ebe n'ebe ka ọ bụ na ma kwara onwe gị ugwu gụ obere ọbansị wayo nnọọ ka ị na ọ bụ otu a ka esi egwu wayo a na-akpọkwara gị dibia onye na-akpọrọ gị dibia onye na-akpọ gị dibia wee iwu onye na-akpọ gị dibịa gị na na-agbagba egwu gambia ị bụrọ dibịa o nweghị dibịa ị bụ ụfọdụ asị gị bịa bịa bịa ka ị banye n'otu arụsị dị na be nna ya nke dịkwara na be nna gị na ha banye o nwe obodo enweghị arụsị dị iche iche village to village town nwere aja anị obodo dị iche nwere arụsị anaghị abanye nke anwa onweghị ụdị type of ụmụ young youth uh, na ndị yu- young ladies of ndị igbo ejighị egwu ndị bi abroad wayo na ihe dibịa mana other other other part of nigeria na-eme ihe dibịa ma anụ all these things dị ya ọ n'ana igbo enugu anambra steeti enugu steeti anambra steeti ebonyi steeti imo steeti abia steeti ee delta steeti ebe a ka ị gara anụ all this rubbish abia steeti all these places o mere ọgwụ ha na-erezi ere ihe a ga-eji 2000 naira gwọọrọ ha azụrụ 50,000 mmụọ ji ere ọgwụ ahụ ọ gbuwara ee ọrụ akụrụ ada na mmadụ na-anụ everyday mana jee ebe ndị ndị fake dibias na ndị fake eze nwanyị o jee na mmiri na-ekwugheri o jee na-egbu ehi na-egbu kee arụsị na-eri nkụta onye ọbụla na-egbu nkụta na ezi were were esi ite bụ onye occult ka ọ because at the end of the day i gbuo nkụta na ezi were sie ite oge ga-erukwe onye ahụ i gbuorie ga-atụ ụtụ ga-eji ụmụ ya tụ ụtụ ndị iberibe ị makwa na e nwere arụsị na-asọ nsọ ị makwa na e nwere arụsị ị gaghị egbu ọbara na ọfọ ya ndị igbo wenụ nwayọ respectienụ onwe unu unu kwụsị anyway ihe m ji ekele chineke m bụ na anyị enwego ihe anyị na-achọ ihe anyị na-achọ abịago ka unu zuzudebe ihe anyị na-ezuzu anyị enwe human right maka nke animal dị iche South Africa nwere human right animal human right nwee ebe a na-etreati ha agba ha ọgwụ anyị batazie na nke eze obi afụ ebe ọ kpụjuru efi na-egbu isi abịa na nke ọgwụgwọ afụ ebe ọ kpụjuru ebe sọsọ nke abịa kene ekene gburu okene gburu onwe ya abịa na nke isi efulefu bụ ịdị ọtụ si ya bụ anụnụ ebe afụ ebe ọ kpụjuru atụrụ na na ehi na-egbucha isi human right akpụrụ kpọchie gị pịa gị ezigbo ụtarị pịawa- pịawasịa gị azụ unu rapụ unu unu rapụ ebuka obi aka i'm so so happy for nyanwe mkpụrụ uh, ijere udene ma ọ bụrụ mm, ọ njideka nj- eh, njaka E- onye jiri ọnụ ya- ọnụ ya na-aba wee sị na simon ekpa na ya chọrọ ka ọ nwụọ n'ime ọ ṅụcha mkpụrụ mmiri ọ na-ezuzu ka ọ nọgodi n'ime ka a ma ma isi ọ na-ajụ ya oyi na mkpụrụ mmiri na ọ na-aṅụ every second onye a kwuru okwu ọ na-eti ikpu nne ya ọ na-eti ikpu nna ya ọ na-egbu ọ na- ọ na-asị gị ebe ụsụ ọ na ọ mmadụ bụ ife a onye ọ bụ mmadụ nwaanyị onye a na-alụ ebere ebere emere m gị ije ha kwara ngwongwo ya bụ onye onye ịnọgide ụmụ nwaanyị unu na-afụsi anya e nwere ike onye a na-alụ nwaanyị o nwee ka ọ mụtara nwa were mkpụrụ ọjọọ ya niile kụọ na ụmụ ya echi ha rụbakwa dize na ana asaa marọ nwaanyị ijebe ha kwara ngwongwo ha bụ udene udene si si ya bụ ijele na ndị otu ejewara ụmụ fake dibia ụmụ fake eze nwaanyị a respectienu onwe unu jeenu training unu ọ bụghị unu- ịnọgide gị bi n'ezi na akpọrọ gị n'ọrụ chakara sị na ị na-eme ihe mmiri na-ekwugheri na-enye onye a na-ezuzugharị i jee na nke ebuka obi narị ya- natuo ya ego gwuo ya wayo chee na ọ- iche i- ebuka obi wu mmadụ ibe gị ka ọ bụ ọ bụghị chukwu the only thing the stupidness dị n'ime mma unu nwa ụmụ mmadụ ndị ndị biafra bụ unu amazị na mmadụ e kere eke ọ sọ wụrụ prophet ọ sọ wụrụ prophetess ihe ọzọ ga-abụrụ mmadụ ka onye ahụ bụ ọ bụ ihe niile ka ọ ga-afụ onye ga-afụ ihe niile bụ chukwu gị jee ebe ahụ ọ sị na ya deliver gị nye gị ego ego i riri ọ gbadogo gị na-agbazi asịsa very soon na nke endi ya o endigwo na endi na- na enu gị ị na-enye e- e- ebuka obi seven- nyekwuo m 72 hours e- e- e- chineke kpọọ gị ọkụ there arụsị arụsị na ndụ tigbuo gị ajana na ndụ na anyanwụ anyanwụ jekọ ọnụ gbuo gị ebe ahụ ogbu n'abalị gbuo gị wabụ anụrụ ebe i begburu onwe gị onye nzuzu ị na-aza afa karịrị gị nụ, o- nwa ọba nsị asaberọ arụ kama ị je-eje chọọ ihe ị na-eme ada na ije eje gbaa bọị ọ ije eje je chọọ ọrụ chọọ chọọ ebe a na-apachi taya ị sị na ị wụ dibịa kwara rubbish kwajuo na be gị na-awụsị ọbara Onye- onye gba- onye gbuo anụ wụpụ ọbara ya na ana ọsụgụrụ anabe nna ya erie mmụọ dotu erie mmụọ nke erie na-ekwugheri ndị nzuzu ndị nzuzu anyị ga-eregulatecha ihe ndị a niile ada dị ọra mma ada ndị mbụ na ndị egede iso na ndị ga-etinyekwu ọnụ ka enwee limiti anyị mara e, e ga-enwe animal human right ka ibe anyị anyị ama anọcha obodo oyibo nọta na biafra ma anyị nwee biafra soro ndị zoo na-ezuzu ife ha na-ezuzu eje enwezi ihe a ee eh? obodo dị iche iche ma ghana togo ha ncha niile onweghị nke ije na be ka o ji mere gị ihe ọgwụ ọ kpọ sị jee weta ehi jee weta nke a jee weta nke a ọ because of ama na ndị igbo ndị biafra wụ otu ha si achọ ego from ịchọ ego ha afọrụzie mugu bụrụ mugu una mumu don do ụmụ biafra una mumu don do una mumu don do ka egwudebe unu wayo a unu egbuzina anụ- anụmanụ onye je ya sọ bụrụ nsogbu jee ṅụọ ọgwụ ma ọ bụrụ mata hazi eze ak- eze akụ jee ṅụọ ọgwụ jee gbuo onwe gị ndị iberibe ndị iberibe nwere na n'ala igbo and ihe niile ọ bụ small small boy amụrụ amụrụ from 19 1990 85 90 small boys ezuzu ife a niile unu na ọgwụ ha gbọgbuchakwa unu dị ya mmụọ niile dị n'ala igbo bi- ti- ti- tigbuo unu niile destroy ya ihe niile a unu nwere ndị amị na-agba ọsọ m oo, oo, ebe unu nwere shrine ọkụ oo, ha nwụọra ị na-aza anụnụ ebe na-ekwugheri oge ọbụla ị na-ezuzugharị ikwuru na ije gbuo ebuka obi wayo ibilikwa ọzọ ikwuru aya ya wayo ibe ji iji dibịa egwu wayo ibilikwa ọzọ inye ị sị i nyere ya 72 hours ka ọ 78 hours look at gị nwa ebuka obi me- mechie anya mepee anya ọ nakọọ gị ma little power nke ị nwere enwe jewara because inwegodu ofu inwe ofu mkpụrụ power na onye iberibe ka ịbụ respect yourself agọzie m ụmụ igbo agọzie m ụmụ biafra chukwu chebe unu dube unu ịchọ ịmụ dibịa ọ- ọ- ọ da- ijere mụ dibịa adị- amụ ọ ga-adaburịrị gị dibịa amaghị gị hapụ ọ makwara gị jee training ọ bụghị dibịa amaghị gị ibido kwakọba ngwongwo ihe ị na-amarọ enough is enough anụnụ anụnụ ebe shut up your mouth uh, and and and respect yourself ewu gambia fake dibịa fake dibịa fake eze nwaanyị e- everywhere every corner na biafra land every corner na igbo land fake dibịa fake eze nwaanyị shame on you people